an bɛ eh, forokiya kalalen bannen sɔrɔ 4000 6000 an bɛ muso rɔbu kalalen bannen sɔrɔ 4000 6000 an bɛ jupe complet sɔrɔ 4000 6000 3500 bon o fini ninnu bɛ kala lome de ani abidjan ani senegal donc an ka commerçant bɛ taa miliyɔn de don o fini ninnu na senegal lome cote d'ivoire ka na feere an ka kiliyan an ka population ma mali la yan donc a ka gɛlɛn anw bɛ se ka yiriwa quoi million million million million centaine de millions de bɛ don commerçants bolo ka taa don la donc fo an ka kɛlɛ kɛ de an bɛ se ka o dabila cogo di bon an tɛ se k'o dabila en tant que an ka tayɛriya système ma changer tayɛriya min b'an bolo n'an ma changer avenir t'a la fiyewu avenir t'a la ne yɛrɛ y'a kɛ ne yɛrɛ ye atelier dayɛlɛ ka baara kɛ alihamudulilayi n ye fɛn sɔrɔ a la mɛ bɛɛ tɛ kelen ye bɛɛ tɛ kelen ye mɛ an bɛ waati min na komi sisan kow yɛlɛmana donc faut que tayɛriw fana ka système yɛlɛma de donc an ka na grande division kɔnɔ an ka na prêt-à-porter kɔnɔ u ka wuli k'a ɲɛɲini denmisɛnnin minnu ye apprentissage kɛ u ka segi u kɔ ka na baara in ɲɛɲini tant que baara in ma ɲɛɲini an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya in tɛ ban an ka secteur fana tɛ développer a tɛ développer dɛ an filɛ cogo min na an bɛ to tan de n'i ye min b'a kɔnɔ n'i ye san bi duuru sɔrɔ dɔrɔn i tɛ kiliyan sɔrɔ bilen paseke k'an bɛ se kalali la e kelen bɛ t'i sigi atelier kɔnɔ i bɛ fini tigɛ i kelen bɛ fini tigɛ i bɛ kelen bɛ fini kala i b'a monter taalen ɲɛ i tɛ se ka hali i yɛrɛ balo ne yɛrɛ bɛ tayɛriba caman dɔn segu fara bamakɔ kan minnu ye tɔgɔ sɔrɔ tayɛriya la mɛ ka tila ka laban être pauvre mun b'a kɛ baara dɔnnibaliya tɛ o système dɔnbaliya de don sinɔn mɔgɔ si t'a fɔ ko mali tayɛri tɛ se kalali la mali tayɛri bɛ se kalali la mɛ système de b'an cɛ dɔnku f'an ka système in de changer n'an ma système in changer an bɛ mɛn tan quoi ɲare an b'i fo kosɛbɛ mali silisiya a kɛlen don k'an kɔnɔ gan n b'a fɛ ka a dɔn fɛn kelen dabali ban an taara inauguration na segu centre de couture formation marija ɲare Ka sɔrɔ logements be yen nɔ cette fois ci ee equipement bɛɛ lajɛlen be yen machine qualités be yen yɔrɔ yɛrɛ cɛ ka ɲi a ye n dabali ban k'a fɔ ko nin bɛɛ be se ka kɛ tayɛriya ko bi bi na aw be ka jamana wɛrɛ mɔgɔw former mais centre de couture marija ɲare confection mun yɛrɛ be yen nɔ n b'a fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye comment ça se passe bon d'accord bon i ka kuma in diyara n ye mɛ yanni n k'i ka question in jaabi eh, mali tayɛriw ye an bɛɛ b'a la an ye erɛri dɔ kɛ n b'a fɛ ka mɔgɔw rapele o erɛri in na o erɛri ye jumɛn ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw wagati dɔ sera u ye bololabaarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna bololabaarakɛlaw dɛmɛ ne yɛrɛ b'a kalama an ka tɔn ɲɛmɔgɔ tɔn ɲɛmɔgɔw tɔnw bɛ yɔrɔ minnu na gouvernement ye lisi bila ko bololabaarakɛlaw e yɛrɛ b'a dɔn minɛn min b'i jɛ min b'a to i ka baara ka développer i k'a lisi kɛ ka na u b'a san k'a d'i ma fu bɔbɔ aw denmisɛnninw yan t'o kalama o sanna k'a d'an ka tayɛriw n'an ka mɛkanisɛnw ma ne b'o fɔ aw ye bi donc gouvernement y'o kɛ donc an tɛ se k'a fɔ gouvernement m'an dɛmɛ o bɔlen kɔfɛ tuguni gouvernement nana formation duale bila sen kan mais formation duale objectif ma faamuya anw bolola baarakɛlaw bolo parce que formation duale yera cogo di a daminɛnen banque mondiale de formation duale financer banque mondiale de y'a financer mali ye an ka kalanbaga minnu ye formation duale projet monter poroze mɔntela ni hakilila jumɛn ye poroze in mɔntela de parce que a yera mali kɔnɔ n'i ye so jɔ ɲuman ye dunan de y'a kɛ n'i ye finikala ɲuman ye dunan de y'a kɛ mɔbili dilala ɲuman dunan de y'a kɛ o ko mun na anw yɛrɛ ta tɛ se ka kɛ an yɛrɛw ye donc u y'a ye sisan k'a fɔ ko ka formation professionnelle développer ko ka mɛtiri tayɛriw yɛrɛ kalan fɔlɔ o bolodala o kɛra mali kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko ka na aprantiw fana kalan mɛ ni aprantiw kalanna sisan aprantiw bɛ taa di jɔn ma a bɛ taa di mɛtiri tayɛriw de ma a bɛ taa di mɛtiri olu de bɛ kɛ aw ka ovriyew ye mɛ an bɛna mun faamuya o fɔrmasɔn yɛrɛ daminɛna dɔrɔn baara daminɛna dɔrɔn bɛɛ nana kɛ santiritigi ye c'est-à-dire il faut que eh, bola baarakɛla mali bola baarakɛlaw k'a dɔn ko diɲɛ tɛ kurusi ye quoi n'i ye diɲɛ kɛ kurusi ye ɲɔgɔndan ye ɔ n'e sera dandugu o y'i ta bannen y'a la diɲɛ ti kursi o donc formation daminɛna dɔrɔn au lieu de mɛtiri mɛtiri artisanw ka formation suivre fɛngɛ bolo a tɔgɔ de santiritigiw bolo parce que santiritigiw bɛ mɔgɔ minnu former o mɔgɔw de bɛ tila ka taa kɛ aw ka ouvriers ye aw ka se ka iziniw dayɛlɛ donc aw m'an ka santiriw lajɛ o aw b'a lajɛ baarakɛla mɛndevuru min bɛna d'an ma o mɛndevuru de bɛna anw pɛrɛmɛte an ka ateliyew ka bɔ ateliye la ka kɛ ɛndisitiriw ye mɛ o hakili y'an bɛɛ jɛ an bɛɛ nana kɛ santiritigi ye an nana fɔrmasiyɔn bakile a tiɲɛna bɛɛ b'a kalama k'a tiɲɛna donc an bɛɛ de nɔ don donc ne kɔni bɛ min ɲini an ka secteur mɔgɔw fɛ n'o ye anw kalalikɛlaw ye il faut que an ka segin an kɔ an filɛ système min na nin ye nin système in fana tun bɛ faransi dans les années 45 en france n'i kun taara dans la rue so o so carré o carré i bɛ atelier de couture y'a kɔnɔ en france dans les années 45 bon guerre wulilen guerre mondiale wulilen sisan France gouvernement y'a yira ko ka tailleur fara ɲɔgɔn kan tailleur farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka militaires ka finiw kala donc industrialisation yɛrɛ daminɛna en France 1945 donc u ye militaires ka finiw kala maintenant kɛlɛ bannen gouvernement y'a ye k'a fɔ a ah, nin ye fɛn ye fɛn min bɛ se ka emploi créer France kɔnɔ donc o kɛra sababu ye gouvernement ye décision ta k'a fɔ ni franc français miliyɔn bi naani duuru tɛ mɔgɔ min fɛ i yamaruyalen tɛ ka atelier dayɛlɛ i bɛ taa faransi i b'a ta carré kun f'a kun i tɛ atelier kelen y'a la i bɛ butigi prêt à porter ye i bɛ butigi de luxe ye mais k'a fɔ nin ye atelier de couture ye i t'a ye. parce que c'est interdit donc a tɛ se ka kɛ o de kɛra sababu ye ka chômage kɛlɛ faransi donc an ka gouvernement y'o décision ta o an ka gouvernement ma décision ta o an yɛrɛ kan ka o décision ta an yɛrɛ minnu b'an ka secteur kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka industrialisation nati parce que industrialisation de bɛ se ka an ka domaine la développer sinon an tɛ se k'a faamuya an minnu ye taara kalan kɛ kɔfɛ ko mɔgɔ bɛ kɛ tailleur ye ka kɛ fantan ye an tɛ se k'o faamu ne yɛrɛ ti da o la ne ɲɛ yɛrɛ ti da a la e ka tayɛriya kalan ka tila ka kɛ fantan ye o tɛ se ka kɛ o mais i bɛ kɛ fantan ye cogo di hali n'an taara Asie mɔgɔw bɛ tayɛriya la minnu ye fantan ye o ye mɔgɔ jumɛnw ye a bɛ fɔ olu ma ko mécaniciens olu ye tɛrɛtikɛlaw de ye ni i taara eh, chine sisan i b'a sɔrɔ chine burusi kɔnɔ dugu la an ka denmisɛnninw bɛ taa bamakɔ cogo min na k'u bɛ taa baaraniyaw ni fɛnw na chinois burusi kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ na duguba de kɔnɔ k'u bɛna o baaraniya kɛ donc u bɛ na industries la industries b'u ta k'u bila centre la k'u former kalo saba kalo wɔɔrɔ maintenant ka sɔrɔ ka postes tila tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais o kalo saba kalan min filɛ i tɛ kalan fini tigɛcogo la i bɛ kalan kalali dɔrɔn de la et puis i tɛ kalan fini bɛɛ kala la dɛ n'i kalala col monter la i bɛ six mois k'u bolo baara la i tɛ foyi kɛ col kɔ i tɛ foyi dɔn col kɔ n'i y'i dege poignet fana na i bɛ kalo wɔɔrɔ san kelen k'u k'u bolo baara la i tɛ se ka foyi monter ni poignet tɛ et puis n'i taara fana a banna voilà ce système là donc an ka gouvernement y'o kɛlɛli fɛɛrɛ da k'a fɔ ko ka a ye parantiw di centres ma centres ka parantiw former à ce moment tailleurs kun kan ka parantiw suivi kɛ centres de bolo k'a fɔ a ni paranti ninnu bɔra u bɛna kɛ anw ka baarakɛlaw de ye anw ka hakilila de ye an ka se ka industrie de dayɛlɛ o de kun kan ka kɛ an ka tailleurs ka hakilila ye mais o ma kɛ mɔgɔ si ka hakilila ye bɛɛ bolila ka na kɛ centre tigi ye parce que ko sɔrɔ bi o la donc parce que an ka éducation de bi nin d'an ma parce que n'a ye mali éducation ta k'a lajɛ premier deuxième ne yɛrɛ ɲare bolo o ye maladie de ye o parce que mɔgɔ bɛ se k'a bila i kunna cogo di k'e bɛ bɛɛ ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a bila kunna k'e bɛ bɛɛ ɲɛ cela veut dire que i man kɛnɛ o parce que i tɛ se ka bila bɛɛ ɲɛ donc fo an ka nin hakilila in de bɔ an na k'a fɔ aa nin fɛn bɛ marché bɛɛ bɛ boli ka taa ye nin fɛn bɛ marché bɛɛ bɛ boli ka taa ye non e bɛ secteur min na e bɛ ka baara min kɛ e ka nin sigi de ne bɛ se ka nin baara in la développer cogo di industrie bɛ wari min sɔrɔ centre tigi b'o y'a ɲɛna a kuma tɛ k'o sɔrɔ yan n'an ye eh, faransi ta les milliardaires ce sont les industriels n'an ye chine ta les milliardaires ce sont les industriels mais o industrie kelen tɛ mali kɔnɔ ça fait honte donc an ka tailleur ka sigi u ka na kɔfɛ u ka bɔ haute couture kɔnɔ n'u ma bɔ haute couture kɔnɔ an ka patronw labanna cogo min na bɛɛ bɛ laban ten ne bɛ se ka ladilikan min fɔ u ye o ye nin ye quoi. badiri ɲare kɔfɛ an bɛ ɲininkali min wɛrɛ kɛ n'i y'a jateminɛ bi bi in na an fɛ yan défilé de mode a bɛ ka kɛ cogo min na est-ce que o y'a kɛcogo ye wa parce que toujours an ka laɲini de ka défilé kɛ à chaque fois mais défilé kan ka kɛ cogo jumɛn de la a bɛ ka kɛ cogo min na nin de don wa bon d'accord bon i ka o ɲininkali diyara n ye n bɛna défilé jaabi ɛɛ défilé min bɛ kɛ mali kɔnɔ yan a bɛ fɔ o ma ko théâtre de ti défilé ye o ti défilé de mode ye parce que mɔgɔ bɛ taa ne yɛrɛ y'a kɛ minnu bɛ k'a kɛ sisan u y'a kɛ cogo min na ne yɛrɛ y'a kɛ ten mais ne taara kɔfɛ ne y'a ye défilé ti kɛ ten défilé yɛrɛ défilé de mode ye jumɛn ye Défilé de mode dabɔra jumɛn kama n bɛna o ɲɛfɔ aw ɲɛna a ka faamuya ɛɛ eh, styliste n'a y'a ka collection préparer a y'a ka tendance a ka tendance n'a ka fɛn bɛɛ lajɛ a y'a ka collection bɔ a kɛra automne hiver ye o a ye a tilalen o baara la k'a ban a b'o finiw de kala fini dira usine kɔnɔ u ye fini produit ka fini kala k'a ban fini kalalen k'a ban sisan commerçant minnu bɛ e ka fini san e bɛ taa carte d'invitation di olu de ma ka sɔrɔ ka na fini numéroter mannequinw bɛ sɔrɔ ka fini don ka munumunu olu ɲɛkɔrɔ donc commerçant dɔ b'a fɔ ne bɛ 10 000 complet san dɔw b'a fɔ ne bɛ 20 000 complet san dɔw b'a fɔ ne bɛ 30 000 complet san défilé de mode ye nin de ye mais an bɛ défilé de mode kɛ cogo min na o tɛ dɛ ka taa fini don musomaninw na olu b'u jɛngɛ jɛngɛ population bɛ tɛgɛrɛ fɔ para para para o tɛ foyi ye o ye théâtre jeu de ye en tant que an bɛ théâtre jeu la baara in tɛ développer mɔgɔ mɔgɔ o mɔgɔ mɔgɔ y'i ci bɛn san kalo tan ni fila kuma bɛɛ bɛ défilé la i mago bɛ sa i tɛ foyi sɔrɔ parce que i bɛ taa défilé de mode kɛ ne yɛrɛ muna ne y'a dabila i bɛ taa défilé de mode la sa e défilé u b'i wele aw mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ k'a ka taa défilé kɛ mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ bɛ taa défilé kɛ cogo di ça ça ça c'est faux Ça c'est faux, je n'ai jamais vu ça en Europe. Styliste kelen de b'a ka fini bɔ k'a ka fini de développer k'a ka fini feere a ka clients ma. Mais u b'a mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ wele. A bɛ complet duuru duuru ni complet tan ta ka taa n'a ye. Aa Fanta ka finiw filɛ nin ye a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ. Population yɛrɛ man'i ka photo yɛrɛ ta u bɛ taa d'u ka tailleur ma u b'a kala. Donc a bɛna fɔ e taara théâtre de jouer u y'i ka catiri lajɛ ka yɛlɛ et puis a banna i tɛ foyi sɔrɔ a la tu gagnes rien là-dedans c'est une perte donc ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ye u ka segin u kɔ de u ka na baara in kalan de u ka na baara in kalan n bɛ se fini kala la i bɛ kɛ i ye mécanicien de ye n bɛ se ka n sigi n ka atelier kɔnɔ n bɛ veste complet kala n bɛ jupe complet kala client mana don u bɛ nisɔndiya u b'a fɔ k'i sera kala la i tɛ foyi ye mécanicien kɔ parce que i tɛ se n'i taalen ɲɛ i tɛ se ka hali i yɛrɛ balo c'est pas un boulot baara in ti nin ye baara in tɛmɛna nin ma il faut ka an k'an ɲɛ dayɛlɛ de an k'an ɲɛ dayɛlɛ tubabuw tɛ jinɛw ye sinuwaw tɛ jinɛw ye wɔkulɔw tɛ donc an ka na silisiya kalan kɔnɔ an ka na kalan kɛ n'an ye kalan kɛ anw de bɛ se k'an ka collection bɔ k'an ka collection feere an ka sugu la yan mais e ka fini minnu ye hali bɛ taa fini minnu défilé n'u y'i ɲininka k'e bɛ nin complet feere joli waa fila ni kɛmɛ duuru waa saba waa naani e ka population tɛ se ka tɛmɛ kɛmɛ seegin ka fini na e bɛ taa ko fini ye waa naani ye jɔn de b'a san i bolo personne mɔgɔ si t'a san i bolo donc o ti baara ye quoi an ka segin an kɔ an ka na baara in ɲɛɲini quoi styliste de b'a ka collection bɔ n'a y'a ka collection bɔ collection kan ka feere population min ma ale de b'a dɔn a ka population ka sɔrɔ ye min ye a b'o fini de ɲini k'o fini de dilan k'o feere a ka population ma en ce moment an bɛ kɛ izini batigiw ye an bɛ mɔgɔ ba kelen ni mɔgɔ ba fila don kalali la an bɛ mɔgɔ ba saba ta ka izini dayɛlɛ an bɛ wari sɔrɔ an bɛ kɛ miliyadɛriw ye mais en tant qu'an bɛ atelier kelen kelennin dayɛlɛ la ni min ye san bi naani duuru sɔrɔ i ka baara jiginna dɛ i bɛ laban fantanya de la hali i tɛ se k'i yɛrɛ balo ça c'est pas un travail baara in tɛ nin ye a yɛlɛmana dɛ ni mɔgɔ min b'a lamɛn i k'a lamɛn ko tayɛriya yɛlɛmana nin tɛ nin système in tɛ anw y'a sɔrɔ an ka patɔrɔnw b'a kɛ tan an yɛrɛ y'a kɛ mais an bɛ don min na komi bi a yɛlɛmana ka bɔ nin na il faut k'an ka na industrie de kɔnɔ ni industrie se t'an ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan europe y'a kɛ ten de o maître tailleur tan ka fara ɲɔgɔn kan a y'a ka masiniw fara ɲɔgɔn kan aw ka na stylisme ɲɛɲini a k'a ka collection bɔ a ka taa n'a ka fini ye sugu la fini wari cayalenba ka kɛ kɛmɛ seegin waa kelen waa kelen ni kɛmɛ fila waa kelen ni kɛmɛ naani population b'a san parce que o de moyen b'an ka population ye n'i y'a ye an ka sugu inondelen bɛ ni sinuwafini ye a bɛɛ mana dɔwɛrɛ tɛ o parce que anw minnu bi yan an ka coton b'an bolo yan mais an tɛ se k'a bila en valeur an tɛ se k'a bila en valeur bon an bɛna min fana f'i ye n bɛna min fɔ denmisɛnw ye k'u k'a faamuya ne yɛrɛ ye n ka atelier dayɛlɛ bamakɔkura en 83 83 84 fin 83 ne ka atelier dayɛlɛla ka don 84 kɔnɔna na an ka génération an ni mɔgɔ minnu tun bɛ tendance la bamakɔ yan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛ kelen t'a la ko atelier bɛ min bolo bi cɛ kelen t'a la bon ala ka wele sera dɔw ma mais dɔw bolo banna ka dɛsɛ fo u denw de bɛ k'u balo mɔgɔ den man k'i balo o mɔgɔ man ka nin baara noble in kalan k'i den k'i balo quoi non non non ça c'est pas normal o y'anw ka génération ye a cɛ kelen tɛ yen ko ne bɛ min dɔn ko atelier b'a bolo k'a bɛ marcher o kuma u y'a u y'o ye cogo min na dɛ wa u fana bɛ laban ten fo k'u ka sɛmi bila ka sigi atelier kɔnɔ ka client kɔnɔ fo k'o de ka dabila a ye fara ɲɔgɔn kan a ye fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko formation fana tɛ kɛ formation bɛ kɛ ne bɛ to k'a ye facebook ni fɛnw kan ONGw bɛ tayɛriw fara ɲɔgɔn kan mais bɛ tayɛriw fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa jɔn de bila ko ka tayɛriw former ɛ tayɛri min e bɛ e ye tayɛri ye e yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ tayɛriya la e ma se ka hali mɔgɔ bi duuru ta baara la e bɛ taa mɔgɔ jumɛn former k'i bɛ fɛn f'o ye k'o bɛ se k'o baara a ti ɲɛ o A ti ɲɛ, a ti ɲɛ. Il faut qu'on change. On change. Ni mɔgɔ tɛ an bolo k'an kalan Mali la yan. Pourquoi pas an tɛ se k'a fɔ an ka gouvernement ye ko mɔgɔw wele ka bɔ tubabu la u ka n'an kalan. U ka n'an kalan an ka gouvernement ye fɛn bɛɛ k'an ye. U y'o formation ɲɔgɔnw dayɛlɛ an ye. mais o ka fisa an bɛ formation kurutukurutuniw fara fara fara ɲɔgɔn kan ça sert à rien e yɛrɛ bɛ taa min kalan e yɛrɛ dalen t'a la e dalen t'a la i bɛ t'i ka temps perdre dɔrɔn de donc n'an bɛ fɛ baara in ka changer fo an ka na industrialisation de kɔnɔ Algérie an kɔrɔ ne yɛrɛ y'a ye Algérie mɔgɔw bɛ na dɔrɔn commerçants yɛrɛ han u bɛ na dɔrɔn ka masini kɛmɛ fila masini kɛmɛ saba san ka industrie dayɛlɛ ka kɛ milliardaire ye Algérie Tunisie Maroc eh, eh, Abidjan nin bɛ yen nɔ o de la ne ka appel bɛ an ka mali commerçants ye u ye baara kɛ dɛ parce que an y'a ye an ka commerçants ye dumuni dilanyɔrɔw dayɛlɛ u y'olu la développer mais a ka di an fana ye an ka commerçants ka na an ka domaine kɔnɔ u ka na an ka domaine kɔnɔ main d'œuvre baarakɛlaw b'an bolo an bɛ baarakɛlaw d'u ma u ka usines dayɛlɛ wa u ka expérience ta maroc ni tunisiw kan olu ye jamanaw ye olu bɛ ka développer confection na cogo min na mali fana bɛ se ka développer ten an ka commerçants ka na a avec 200 millions i bɛ se ka usine ba dayɛlɛ couture la ka fɛn sɔrɔ a la ka tɛmɛ domaine bɛɛ kan donc an ka appel bɛ an ka commerçants ye an ka appel bɛ an ka euh, homme d'affaires ye vraiment u ka na an ka domaine kɔnɔ quoi an b'u wele u ka na an ka domaine kɔnɔ mun b'a to domaine bɛ se ka yiriwa quoi parce que mode bɛ se ka mɔgɔ min don baara la o domaine tɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka o domaine bɛ se k'o mɔgɔ don baara la n'i taara asie i bɛ atelier kelen sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ba saba atelier kelen kɔnɔ n'i taara chine i taara faransi mɔgɔ kɛmɛ duuru mɔgɔ kɛmɛ naani allemagne fan bɛɛ sauf au mali on n'a même pas une industrie qui prend 100 personnes a tɛ yen mali bɛɛ
dɔɔni kuma ma caya n'o ba i kelen don k'an kati nin kalo in kɔnɔ san damadɔw tɛmɛnen bi an fɛ tɔntɔnya de la tɔntɔnya de question dɔ bɛ ne bolo ka lase i ma i ko i ye jamana caman kɛ i ye jamana caman citer ne b'a fɛ k'a dɔn i tagara yen cogo di i taara ka taa fɔrɔmasɔn su cogo min o ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye ka di i ma filanan ye an ka mali ka problème fo ni ñi a o fɛnɛ na yalima i ye ka association dɔ kɛ wa n'i y'a kɛ i ye pɔsi jumɛn okipe o derulela cogo di Bi bɛ taa la association jumɛn ye mɔgɔ ma association jumɛn jumɛn jumɛn ye mali kɔnɔ e yɛrɛ bɛ min na ɲininkali fila b'o pose i la fɔlɔ ɛɛ salamaleko amadu keta n ka foli b'i ye ɛɛ komi ne bɛ bɛɛ fo i kelen tɔgɔ la bɔn i ka ɲininkali diyara n ye kuwa i ko bɔn n ye tubabu jamana minnu yala n taara yen cogo di bɔn n b'a fɛ ka min f'i ye fiston f'i k'a faamuya ko adamaden c'est la psychologie adamaden n'i ni da fɛn o fɛn kan ala b'o d'i ma n'i y'o fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min hakili ma juru ma cani o b'a fɔ ko a an dun y'an ni da fɛn caman kan an m'o sɔrɔ ɔhɔn sisan ne yɛrɛ sigilen filɛ so min kɔnɔ sisan anw mɔgɔ min bɛ yan an bɛ se mɔgɔ naani mɔgɔ duuru ma n'an ko k'an bɛna an bolo da kogo in na ka kogo puse ko ala k'o d'an ma eseke ala b'o d'an ma wa ala t'o d'an ma mɛ n'an ko an b'a bila an kun na k'an filɛ so min kɔnɔ an bɛ taama ka bɔ da fɛ ka taa an ka so

a b'u kɔnɔ ko fantan tɛ faransi fantan bɛ ni dugu bɛɛ la parce que hakili bonya de ma bonya ka se o de la i b'a fɔ n bɛ taa nin dugu in na donc u y'a da u ni kan mɛ u taara o donc i b'a da i ni kan di ne yɛrɛ bɛ taa tubabula cogo di n y'a da n ni kan waati min na n tun bɛ atelier baara la a ka di n ye ka na centre baara la n dun tɛ centre baara in ɲɛdɔn bɔn baara min ni e t'a ɲɛdɔn ni nana i bila a kɔnɔ bi ne bɛ kuma couture kan n wasalen bɛ kuma kan parce que n taara ɲɛɲini de quoi donc a y'a sɔrɔ atelier tun bɛ ne bolo n bɛ wari sɔrɔ mɛ ne n ye n ni d'a kan n bɛ taa tubabula n wulila an ka ministère minnu tun bɛ yen o waati i n'a fɔ ministère de l'artisanat Adna Nyang de tun bɛ secrétaire général la démocratie nana waati min na a kɔrɔ o waati ninnu kɔnɔna na n ye n ni d'a kan

waa kɛmɛ ani waa bi wɔɔrɔ ne taara juru ta kɔndo jigima na ne ka voyage fɔlɔ ka taa ne bɛna don min na ne ni kɛmɛ ma na ka biye ta 350 000 francs aller retour ka taa n ka voyage kɛ ka na hali ne bɛ bɔ don min na ko n bɛ taa paris